Zikomo Yehova chifukwa cha zabwino zonse zimene Inu mumatichitira tsiku ndi tsiku. Tikuyamikani Yehova kuti mwalola lero lino tisonkhane ndi kupembedza Inu ndi kukuyimbirani ndi kumva mawu anu. Thandizirani tonse pompano kuti china chilichonse chimene chichitika chikhale chobweretsa ulemu ku dzina lanu. mutikhululukire mphulupulu zathu zonse mutikonze komanso kutiyeretsa ndi mwazi wa ambuye wathu yesu khristu tipempha kuti mzimu wanu woyera akhale nafe pa mphindiyi pamene tifuna tiwerenge mawu anu kumva mawu anu komanso kuphunzira kuchoka kwa inu mutithandizire tonse chifukwa cha dzina la mbuye wathu yesu khristu tapempha amen

ndiyamba kuwerenga vesi yake ya 9 akuti koma inu ndinu mbadwa zosankhika ansembe achifumu mtundu woyera mtima anthu amwini wake kotero kuti mukalalikire zoposazo za Iye amene anakuyitanani mutuluke mu mdima mulowe kuwunika kwake kodabwitsa. Inu amene kale simunali anthu, koma tsopano muli anthu a Mulungu, amene kale simunalandira chifundo, koma tsopano mwalandira chifundo. amen tikupitiriza kuona ah, zinthu zimene zimafotokozera mpingo wa chikonzero sabata ziwiri zapitazo timaona nkhani yokhudzana malamulo a mulungu kuti kodi malamulo a mulungu atitanthauzira chiyani kwa ifeyo ngati anthu amene timpembedza iye timaphunzira kuti chimene chimayamba kubwera si malamulo ake a mulungu ya chimene chimayambirira kubwera ndi chiombolo cha mulungu kuti mulungu amatipulumutsa poyamba amativuula mu nyasi zimene tinalimo Ndipo akatichotsa kumeneko, tikabwera kwa Iye, pameneno amatipatsa malamulo Ake kuti tiziyendamo, kuti tizikonzedwa. Chifukwa chake ena amanena kuti Mulungu adatipulumutsa ku chilango cha uchimo ndipo akutipulumutsa ku mphamvu ya uchimo. ndipo adzatipulumutsa ku kupezeka kwake kwa uchimo. Zinthu zitatu zimene ndakamba. Chinthu choyamba tikuti adatipulumutsa ku chilango cha uchimo. Chifukwa chani ndikutero? Tikakamba za chilango cha uchimo timadziwa aliyense kuti chilango chake cha uchimo ndi imfa. Aliyense akuyenera apite ku gahena, aliyense akuyenera apite ku chiwonongeko. Koma pakubwera kwake kwa Yesu Khristu ndi pamene pakubwera chipulumutso, kuti ineyo sindinenso woyenera kupita ku chionongeko. Chifukwa chiyani? Osati chifukwa kuti ndachita ntchito zabwino iyayi, koma chifukwa choti Yesu Khristu anabwera nafa m'malo mwanga. Ndiye kuti Mulungu adatipulumutsa ku chilango cha uchimo. Sitikuyeneranso kuda nkhawa kuti kodi ine mwina Mulungu adzanditaya? Kodi ine mwina nkatayika? Iyayi. Chifukwa chake Yesu Khristu adanena kuti, kwatha. kwatha, zonse zatha. Adagonjetsa mphamvu ya uchimo pa mtanda paja yotibweretsera chilango. Kachiwiri ndinakamba zoti Mulungu akutipulumutsa ku mphamvu ya uchimo. Chifukwa chiyani ndinatero? Mphamvu ya uchimo imakhalabe mwa ife pamene tapulumutsidwa. Sikuti tikapulumutsidwa nthawi yomweyo timayamba kuchita za chiyero mwina ena mukhoza nditsimikizira kodi tikangopulumuka nthawi yomweyo basi timasintha kuyamba kuyenda moyo ngati wangelo zimatero Ayi. timapezekabe kuti nthawi zina tigwa mu uchimo nthawi zina tibwerera mbuyo nthawi zina tifooka Ndipo Mulungu, mwa mphamvu ya Mzimu Wake Woyera, akutipulumutsa ku mphamvu ya uchimoyo, kuti tiyambe kumukana Mdyerekeziyo pang'ono ndi pang'ono, nchifukwa chake pamabwera mawu oti timakula m'moyo wathu wauzimu. Timakula m'chisomo chimenechi pamene masiku akupita, pamene tikuwerenga Mawu Ake pafupipafupi, kuzindikira malamulo ake pamene Mzimu Woyera akugwira ntchito yake mwa ife, pang'ono ndi pang'ono timayamba kukonzeka kuti tikakhale monga mmene Mulungu afunira. Nchifukwa chake pamene tsiku la imfa likuyandikira, amakhalanso kuti Mulungu akutikonzabe ndithu kwakukulu, kutikonzekeretsa moyo umene uli nkudza. Tikakhulupirira, tikapulumutsidwa, sikuti timakhala anthu opanda banga kapena opanda tchimo nthawi yomweyo ayi. Timakhala nazo ndithu zofooka zimene zoti Mulungu amatikonza kuti ifeyo mphamvu yake ya uchimo isatigonjetse. Ndiye ndinakambanso kuti ikubwera nthawi imene Mulungu adzatipulumutsa kukupezeka kwa uchimo. Pamene tidzakhala m'mwamba, pamene tidzakhala ku ulemerero, sikudzakhalanso uchimo yayi ndiye kuti Mulungu watichotsa pamene panali uchimo nkutipititsa malo amene pali chiyero chamuyaya, chiyero chosatha, chiyero chimene choti sichidziwa tchimo lina lililonse, kuti tikakhale anthu opanda banga ndi opanda chilema china chilichonse pamaso pake. Ikubwera nthawi imeneyo, si lero iyayi, koma Mulungu akutikonzekeretsa kuti tikafike kumeneko. Nchifukwa chake malamulo ake amene aperekedwa kwa ife modalira mzimu woyera, Mulungu amakhala akutikonzabe, kutikonzekeretsa kuti tidzafike nthawi imeneyo. Ndiye pa ndime imene tawerengayi, chimene tikufuna tionepo kwambiri ndi kuti kodi mpingo wake wa Mulungu umaoneka bwanji? ndi chimene tikufuna tiphunzire. Kodi mpingo wake wa Mulungu umaoneka bwanji? Tionapo zinthu zitatu. Poyamba, tikakamba za Akhristu ndi anthu ake, ndi anthu otani? Kachiwiri, tiona kodi Akhristu cholinga chawo ndi chiyani? Akhristu cholinga chawo ndi chiyani? Ndipo pomalizira tiona kuti kodi Akhristu anali anthu otani ndipo akupita kuti zinthu zitatu zimene takamba kodi mpingo wa mulungu ndi wotani ndiye tikaona makamaka kodi mkhristu ndi ndani pa vesi yake ya 9 akukamba zinthu zingapo poyamba kuti inu ndinu mbadwa yosankhika mu chingerezi amati you are a chosen generation mbadwa yosankhika tikaona za kalata imeneyi ya petro akulemba kuti akalimbikitse akhristu ena amene anali kudutsa mchizunzo. Ndipo koyambirira kwa chapter 2 akukamba za anthu ena amene anakana Yesu Khristu, amene anakana choonadi chake ndipo anadzitengera wokha chiwonongeko. Pa vesi yake ya 8 akuti kwa iwo akukhumudwa ndi mawu okhala osamvera kumenekonso adayikidwako. Ena atamva mawu, m'malo mogonjera mawu ake a Mulungu, anasankha kukhala anthu osamvera. N'chimene chinachitika. Ndiye akuwalembera awa anthu amene anali pakatikati pa chibalaliko pamene panali anthu ochoka madera osiyanasiyana. Panali Ayuda, panali anthu a mitundu. Mpingo umenewo anali anthu oti anali pa chiyeso chachikulu. Ayuda amakamba zawo, anthu amitundu amakamba zawo. Koma kodi chenicheni chimene chimamtanthauzira Mkhristu ndi chani? Chifukwa akuti iyayi enawo sakhulupirira, salabadira za Yesu. Koma inu? ndinu mbadwa yosankhidwa you are a chosen generation ndikati mmene tili pano ndife mbadwa zosankhidwa tinasankhidwa ndi mulungu tinasankhidwa ndi yesu khristu sitidadzibweretsa tokha pano ndipo iwo amene amadzibweretsa okha pamaso pake pa mulungu sachedwa kuchoka chimenechi nchimene tikuyenera tichizindikire kwambiri tikakamba za akhristu azathu si nkhani yoti timapita nkukadzisankhira tokha kuti "Ah, awa akhala azanga awa akhristu awa akhala azanga akhristu no. tikakamba za banja la chikhristu ndi mulungu amene amatisankhira banja sitidziwa kuti kuchalichi kumene tikakumana ndani Sindikukhulupirira kuti pano analipo wina amene ankadziwa zoti tingakhale limodzi chonchi. Palibe. Ndi zinthu zoti sungathe kulingalira kuti ndingathe kumpeza m'baleyu bwanji, ndingathe kusankha uyu bwanji. Koma ndi Mulungu amene amatisankha natibweretsa pamodzi kuti tiyambe kuyenda m'chiyero chake. Chifukwa chake banja la Chikhristu ndi chinthu chodabwitsa kwakukulu, chifukwa choti sitilumikizana chifukwa cha mwazi ya sitilumikizana chifukwa cha magazi kuti tidabadwira limodzi kaya kumudzi kwathu nkumodzi, koma chifukwa choti mpulumutsi wathu ndi mmodzi. Mpulumutsi wathu ndi mmodzi. Mbadwa yosankhika, kachiwiri akuti ndinu ansembe achifumu, ansembe achifumu. Tinakambako mbuyomu pa nthawi ya maphunziro nkhani yokhudza ansembe kuti kodi wansembe ndani, kodi pali ansembe ena oti Mulungu adayikabe masiku ano kapena Ndiye apa Petro akutiuza kuti Mkhristu wina aliyense ndi wansembe, kutanthauza kunena kuti, kuti ineyo ndikafike pamaso pake pa Mulungu sindikuyenera ndidalirenso kudzera mwa munthu wina wa pansi pano. Wina aliyense ali ndi kuthekera, ali ndi ufulu wopita pamaso pake pa Mulungu. Ali ndi kuthekera kobwera pamaso pa Mulungu m'pemphero ndi chiyamiko chifukwa cha Yesu Khristu, mkhalapakati wathu tonse ndi Yesu Khristu. Sitikuyeneranso kukhala ndi akhalapakati ena pa dziko lino lapansi ayi. Osati ayi koma kuti ineyo kuti pemphero langa liveke koma ndidzere kwa uje aja. Koma pamene inu mwakhalapo, mwa chikhulupiriro chanu mwa Yesu Khristu, modalira mphamvu yake ya Mulungu, titha kubwera ndi kupereka pemphero kwa Mulungu. Chifukwa chake Pau Petulo akutitchula kuti ndife ansembe achifumu. Sitikuyenera kukhalanso ndi ansembe. Lero lino tili ndi abusa. Azibusa ntchito yawo ndi kulalikira ndi kuphunzitsa uthenga wa Mulungu. kulalikira ndi kuphunzitsa uthenga wa Mulungu. Tikamvera mawu aja ndi kumtsata Mulungu ndi chimene Mulungu amafuna. Ine si ntchito yanga yoti ndikhale pano pa mndandanda kuti aliyense azidzakhala ngati kutchalitchi kundipempha kuti abusa mwina tandipempherereniponi kuti zakuti ziyende. Ayi. Nditha kupemphererani Koma musakhulupilire kuti poti ndapemphera ine ndiye pemphero lanulo liveke. Pamenepo pali zinthu ziwiri zosiyana. Komanso ineyo ndiye kuti ndiyambe kuphunzitsa kuti inuyo kuti pemphero lanulo liveke muyenera mutabwera kale kwa ine, ndiye kuti ndikunama. Ndiye kuti sindikutumikira moona yayi. Koma Mulungu watipatsa mwayi, watipatsa mpata woti titha kuyandikira kwa Mulungu kudzera mwa Yesu Khristu. Timakambirana tsiku lina kuti kodi nchifukwa chani chisalu cha mkachisi chija chidatani? Chidang'ambika pakati. Nchifukwa chani chidang'ambika pakati? Kunali kuyankhula kwa Mulungu kumene kuja kuti njira imene inali yakale yobwerera kwa ine imene anthu amayidziwa tsopano yatani? Yatha. Wina aliyense ayenera kubwera kwa ine kudzera mwa ndani? Mwa Yesu Khristu. chisembe chija, ah, chisalu chija chimatseka pakati pa anthu amene amakhala uku komanso ansembe amene amabisala uku kumakachita miyambo yawo kumakachita zawo kumene kuja zoyankhula ndi mulungu kupereka nsembe ndi zina zotero njira imene ija inatha pamene yesu khristu anadza pa dziko lino lapansi nazunzika nakhala mu imfa nadzuka kwa akufa Khomo linatsekulidwa, chifukwa chake tonse ndife ansembe oti tikuyenera kuyandikira mwa Yesu Khristu ndi chikhulupiriro chonse. Mfundo ina, mtundu woyera mtima, mtundu woyera mtima muchingereza kuti holy nation akhristu ndi anthu amene onse ndi oyera mtima akhristu ndi anthu amene iwo anayeretsedwa mitima yawo osati chifukwa cha china chilichonse koma chifukwa cha yesu khristu pamene yesu khristu anatenga machimo athu anavala chovala chathu chonyasa anatenga chovala chake cha chiyero nativeka ife ngati mmene timawerengera kwa mneneri Zekariya Zekariya ali pamaso pake pa Mulungu mngelo akuyankhula kuti Mulungu akuyankhula kuti mchotsereni chovala chakecho mvekeni chovala choyera ndi mmenenso akhristu tili anthu woyera mtima mtundu woyera monga mmene unalili mtundu wa ana a israeli mtundu wopatulika kwa wina aliyense mtundu wosankhika Ndi mmenenso zilili Akhristu lero lino, mtundu wopatulika, wosankhidwa. Tinasankhidwa ndi Mulungu. Sitinadzisankha tokha, koma Mulungu anatisankha kuti ifeyo tikhale anthu oyera mtima. Kufotokozera kwina akuti anthu a mwini wake. Anthu a mwini wake. Kodi inuyo mmadzitenga kuti ndinu andani? Okay? Inuyo mmadzitenga kuti ndinu andani? Chifukwa Mkhristu wina aliyense amazindikira kuti ineyo sindili wa ine ndekhayi, koma ndili wa wina wake. Chifukwa Paulo akunena kuti ine sindili wa ine ndekha, Ndipo moyo umene ndikhala, sindikhala wa ine, koma ndikhala wa ndani? Wa Mulungu, wa Yesu Khristu. Kaya ndifa, kaya ndikhala moyo, izo ndi zake mwini wake wa ine. Akhristu amene amazindikira kuti iwowo ndi ake a Mulungu, moyo wawo amakhala mosamala. Koma Akhristu amene amadziona kuti iwowo moyo wawo ndi iwowo basi, amakhala Akhristu achisawawa, amakhala Akhristu osalabadira ayi, amakhala Akhristu osatekeseka ndi chikhalidwe chawo china chimene chitha kubweretsa chipsinjo kwa Mulungu. Ndife anthu ake a Mulungu, sindife amwe a- a ife tokha. Poyamba tinali akapolo a uchimo, akutumikira za uchimo. Pano ndife akapolo ake a Yesu Khristu, ndipo tikuyenera titumikirenso zake za Yesu Khristu. Moyo wanu si wa inu nokha, koma ndi wake wa Mulungu. Chifukwa chinachonse chimene muchita pamaso pake pa Mulungu mudzayankha, tidzayankha, chifukwa choti moyo wathu si wa ife tokha. ndiye tikaziona zinthu zonsezi kodi ifeyo zingatanthauzire chani kuti ineyo ndizindikire kuti ndine mbadwa yosankhidwa ndine wansembe wachifumu ndine mtundu woyera mtima ndine wamwini wake ndakhala ndikukamba kale zimenezi kuti ngati ifeyo tizindikira izi kuti zimene zimatanthauzira ife moyo wathu tikuyenera tikhale mwachitsanzo moyo wathu tikuyenera tidzipereke kwathunthu kumtumikira mulungu moyo wathu tikuyenera tidzipereke kwathunthu kufalitsa mawu ake a mulungu kaya ndi pati pamene tili kwina kulikonse kumene tikhala tikuyenera tionetsere kuti moyo wathu ukuchitira umboni za chimene tili usatsutsane ndi chimene ifeyo tili dziko lapansi silikondwera ndi anthu amene amadzipereka kwathunthu kwa yesu khristu dziko lapansi limafuna anthu amene zimene ali sazitengera serious kwenikweni koma tikakamba za moyo wa chikhristu tikuyenera tizitengere mwachidwi ndi mosamalitsa. Zisakhale zinthu za pakamwa chabe iyayi, koma zikhale zoti zikuonekera m'machitidwe mwathu, mu ziganizo zimene ifeyo timapanga, m'mayankhulidwe athu ena aliwonse, m'machitidwe athu ena aliwonse. Kodi zimaonetsera kuti ife ndife osankhidwa? Kodi zimaonetsera kuti ife ndife achifumu? Kodi zimaonetsera kuti ife ndife mtundu woyera mtima? Kodi zimaonetsera kuti ife ndife anthu ake a Mulungu? Ndimakamba nthawi ina kuti mmene Mkhristu akuyenera apange chiganizo pa ntchito imene aliri zikuyenera zikhale mosiyana ndi mmene wina angapangirenso chiganizo pa ntchito imene. Chitsanzo chabwino ndikubwera ku ntchito kaya kupita ku ntchito. Timamva m'maofesimu kuti anthu amapita kuntchito mwina mochedwa. Akakhala kumene kuja zochita zawo salabadiranso ayi. Mwina kwabwera anthu ena oti akufuna awathandize, angochita zawo osalabadira. koma china chimene chimandabwitsa kwakulu nkuti mwina anthu ena oterowo ndi akhristu m'malo moti asamale ntchito imene ali nayo m'malo moti asamale zimene ndi udindo wawo timachita mosasamala kodi tikuganiza kuti zingapereka chithunzithunzi chotani kwa anthu ena Koma ngati mkhristu, tikuyenera tikhale anthu amene chimene tauzidwa kuti tichite, tichite moyenerera. Tisunge nthawi, tisamale nthawi, tichite zinthu moyenerera. Kaya nkuchipatala, kumene anthu amadandaulako kwambiri. zimamvetsa chisoni kuti mwina adokotalawo ndi akhristu ndithu koma zochita zake kangati sakulabadira wanthu kaya ndi bizinesi ina iliyonse anthuwo akuti ndi akhristu koma kufuna kubera wanthu tikakamba za izi si mawu ongokamba chabe kuti tizikangotchula kuti ayi ine ndine osankhidwa wa mulungu ine ndine wansembe wachifumu ine ndine mtundu woyera mtima koma zikuyenera zionetsedwe m'machitidwe athu zikuyenera zionetsedwe pa chimene ifeyo tikuyendamo kuti zizindikirikedi kuti ndife anthu ake a mulungu Chifukwa chake tikatsika mmusi mukutiuza cholinga akuti kotero kuti mukalalikire zoposazo za iye amene anakuyitanani. Mulungu anatisankha, anatichotsa mu mdima kuti tikalalikire zokoma za iye. Anatichotsa mu mdima kutibweretsa mkuwala kwake. Tinali anthu oyenda mu mdima. Tinali anthu ochita chifuniro chathu, okondweretsedwa ndi machenjerero ndi zichitochito za dziko lino lapansi. Koma Mulungu anatiitana, anatichotsa kumeneko kuti tikayende m'kuwala Kwake ndi kulalikira zoposa zake. Kodi ife ndife anthu amene timalalikiradi zoposa za Mulungu? Kapena tikadali mu mdima? Chifukwa mwina tikhoza kumaona ngati tidatuluka mu mdima pamene tikadayenda mu mdima. Tikadali mu mdima. Tikufunikira titatuluka kumeneko ndi kukhala m'kuwala kwake, ndi kuyamba kuchita chifuniro chake, kulalikira zoonadi zake, kuti anthu ena amudziwe Mulungu ameneyo. Imeneyi ndiye ntchito ya mpingo wa Mulungu, kulalikira uthenga wabwino. Koma lero lino akhristu ambiri tasiya ntchito ya kulalikira ndi kufalitsa uthenga wabwino m'manja mwa azibusa. Tasiya ntchito ya kulalikira ndi kufalitsa uthenga wabwino m'manja mwa makomiti amene tayika akufalitsa ku mipingo kwathu. Koma ntchito imeneyo si ya azitsogoleri okha ayi, si ya azikulu a mpingo okha, si ya azibusa okha ayi, si ya iwo amene tayika m'makomiti okhawa ayi. Koma ndi ntchito yathu. Apa akukamba za mpingo wa Mulungu. Sakukamba za azitsogoleri ayi. Chifukwa mwina akadanena kuti ayi koma atsogoleri inuyo ndinu anthu osankhidwa, mbadwa. Oyera mtima kuti mukalalikire uthenga wabwino. Koma sakutero ayi. Akukamba za Akhristu kuti iwo ndi anthu amene adasankhidwa ndi Mulungu, adapatsidwa dzina lopambana, adapatsidwa mwayi umenewu kuti akalalikire uthenga wabwino, atawona kukoma kwake kwa Mulungu ndiye akalalikire. Munthu amene sadazindikire kukoma kwake kwa Mulungu, munthu amene sadazindikire zopambana zake za Mulungu zimene adamchitira, kumchotsa mu mdima nkumbweretsa ku kuwala, ngati sadazindikire zimenezi, sangathe kukalalikira za Yesu Khristu. Chifukwa chake lero lino tili ndi Akhristu ambiri m'mipingo mwathumu, koma sakufikira ena. Chifukwa Mkhristu wamoyo, Mkhristu amene ndi wosankhidwadi ndi Mulungu, akuyenera apite n'kukafikira ena. Samva bwino kuona wina amene sadamudziwe Mulungu akuyenda mumdima mwakemo. Zimamusowetsa mtendere kuona anthu akuchita ndi kuyenda m'njira yachinyengo. Zimamusowetsa mtendere pamene zinthu sizikuyenda bwino, kaya m'mabanja mwathu, kaya m'pantchito pathu, kaya pena paliponse pamene tili. Ndiye kodi inuyo ndinu Akhristu otani? Kodi ineyo ndine Mkhristu wotani? Kodi ifeyo ndife Akhristu otani? Kodi ndife Akhristu amene timangobwera kuno n'kudzatenthetsa mipando kumapita kwathu? Tidikiranso sabata ina tibwerenso tidzatenthetsenso mipando kuno? Kapena ndife Akhristu amene tikatenthetsa mipando kuno timakatenthetsanso anthu ena kunyumbako? abale ndi alongo tili pa ntchito yayikulu chifukwa lero lino chikhristu changokhala ngati sewero chionetsero kuti sabata ndi sabata tingopita ku tchalitchi mudzaonera ine mudzamvera ine kulalikira kaya mudzamvera wina aliyense alalikire kaya mudzamvera ena akuimba nyimbo kenako kumapita mmakwathu zathu chikhristu si chiwonetsero iyayi chikhristu ndi moyo wa wina aliyense amene amadzitchulira kuti ndi wake wa mulungu kuti tikachoka pano tikapita kwathuko tikamfikire wina tikamakhala sabata ndi sabata tifikire ena Tikamakhala nthawi ndi nthawi ena amudziwe Yesu. Tisangokhala anthu ongobwera kuno ngati kodzatayitsa nthawi. Kuno sikodzatayitsa nthawi. Achinyamata amene timakhala nawo azizathu achinyamata, kodi timawaunikirako za Yesu? Kodi timakhalako ndi nthawi ya kuphunzitsana, ya kuuzana za Yesu? Kodi timakhala ndi nthawi yoonetserana chikondi chake cha Yesu? Kapena timati zimene zija zimathera ku tchalitchi komweko kumwana matero kuti tatitikhale ndi chikhristu choterechi dziko lino likhoza kugwedezeka mponera uyu akhoza kusinthika ndimakonda kukamba kawiri kawiri kuti yesu adali ndi ophunzira 12 amene adasintha dziko lonse uthenga wabwino ukadapita anthu ambiri adaumva uthengawu nayamba kuyenda nawo adazindikira kuti ine ndamva uthengawu osati kuti ndikhalirepo ayi koma kuti upite ndithu usafere ine usafere inu ndi tsoka lalikulu kuti uthenga umenewu ufere m'manja mwathu ndi tsoka lalikulu kuti uthenga umenewu utatifikira ifeyo tikhale ngati chikuni chachiwisi choti olo uchiyatsa moto sichingayaka wesera uyika ndithu kutsonyeza kumotoko sichuyaka koma tsoka Akhristu ambiri lero lino ali ngati zikuni zaziwisi zoti olo usonkhezera moto kuti mwina chikhristucho chipite patsogolo malo mothandizira ena akumakazimitsanso ena akuluakulu tili ndi ntchito tili ndi udindo Titamva uthenga wabwino, titawona kukoma kwake kwa Yesu, titawona ubwino wake wa kupulumutsidwa ku machimo, titawona zokoma zake za Mulungu, tiyeni tipite, tiyende nawo uthenga. Amboni timawaona oyenda manyumba mwathu mwa Koma mudaonako liti kuti mkhristu mwina woti wa tchalitchi yolongosoka akuchita zimenezi timawaloza zala iwo aja awawa sakhulupirira yesu kuti mwana wa mulungu amakhala ngati tukamba monyoza koma ndi bodza lawolo iwowo amapita nalo nkumakayenda nalo koma ife amene timati tili mchilungamofe amene timati tikukhulupirira yesu kuti ndi mwana wake wa mulungu amene timati tikukhulupirira yesu kuti ndi mpulumutsi wa dziko lino lapansi tangokhala tsono wanzeruko ndani? Uyu awenda ndi bodza lakelo awenda nalo, koma ife chilungamo chathucho situpita nacho kwina kulikonse. Olo anzathu amene timakhala nawo pafupi ayi ndithu tidatengako nthawi ina kukakhala kuti amwene kodi mumadziwako za izi. Kaya mwina taona mmene moyo wake ukukhalira kuti amwene muoneka ngati moyo wanu mukusowekera Yesu. Tidatengako step imeneyi kukamuuza munthu. kukauza anzathu amene tsono yesu adatisankha mulungu adatisankha tikamati mpingo wa mulungu mbadwa zosankhidwa mtundu woyera mtima anthu ake a mulungu cholinga chake ndikuti tikalalikire zokoma zakezo Pomaliza penipeni pa vesi yake ya 10 akuti, inu amene kale simunali anthu, kukamba za kale lawo la anthu a Mulungu, kale lathu la ife. Kale sitinali anthu a Mulungu, tinali anthu akuyenda mchinyengo chimene tinali moyo umene tinadziwa kuyendamo, osalabadira za Mulungu inu amene kale simunali anthu koma tsopano muli anthu a mulungu tinali anthu achidzikodziko koma pano ndife anthu ake a mulungu amene kale simunalandira chifundo koma tsopano mwalandira chifundo Popanda chifundo chake cha Mulungu, tonse ndife anthu opanda ntchito. Popanda chisomo chake cha Mulungu, tonse china chilichonse chimene tingachite nchopanda ntchito, nchopanda tanthauzo, nchopanda nacho kolowera. Koma popeza talandira chifundo chake cha Mulungu, nchifukwa chake moyo wathu umaoneka kopambana. Moyo wathu uli m'manja mwabwino. Ndiye ndifunsa funso ngati lomwe lija kuti tsono inuyo mwalandira chifundo choterechi, simulakalaka ena atalandiranso chifundo chomwecho? Inuyo mwalandira chifundo, simulakalaka kodi ena atalandiranso chifundo chomwecho? Ndipereke chitsanzo. Lero lino ena atangoti a Chakwera abwera kuno akugawa fetereza ku trading. Ndani angangonyamuka yekha kumapita kukatenga fetereza?

okay chimene mafuna nditanthauze chakuti inuyo a Tembo mwamva kuti uku anthu akulandira fetereza inuyo mwapita mwakamtenga fetereza uja mwapita naye kunyumba kwanu mukangokhala pansi ayi muuza wina kuti akatengepo ndikatengapo
zikulephera bwanji tichite zomwezo ndi za yesu pamene tunkhanito zimakhala ngati zimavutavuta zikakhala zinthu za dziko timatanganika timajijirika mwina mpereke chitsanzo chabwino mayeso anabowoka kwambiri Koma ndani amati kumlandira mwatsapu mwake kungosungira? Zimayenda. Mayeso kwina kulikonse. Amafuna kuti oh ndapeza mayeso apa. Nsasunge ndekha nkauza anzakoti. Nawo sadziwa akatani akakhoze mayeso. Tsono inuyo mwalandira chinthu choposa zedi kuposa kukhoza mayeso. Koma mukusungira simufuna kugawira ena. Tuganiza. nzeru zili alichiro kwa masana mulungu atithandize mulungu atithandize tikanazindikira izi kuti ife ngati mpingo wake wa mulungu mulungu adatisankha mulungu adatipatula tikhale anthu oyera mtima tikhale anthu ake ncholinga choti tikayendetsenso uthenga umenewo ukafikire kwa ena dziko lino dera lathu lino mponera uno kwadzaza asinthike Tipemphere. Atate Mulungu wathu wakumwamba, tikuyamikani chifukwa inu ndinu Mulungu wabwino. Mwationetsera kupambana kwathu, mwationetsera chimene ifeyo tili ngati anthu anu, anthu osankhika, mtundu wopatulika woyera tidalandira chifundo tidalandira chisomo cholinga choti zimenezi tikalalikirenso kwa ena za kupambana kwanu za chimene inu munatichitira Koma tsoka, zomvetsa chisoni, Akristu ambiri lero lino takhalira uthenga umene unatisintha kapena mwina sitidasinthike nkomwe. Yehova, sinthani miyoyo yathu kuti tisakhale Akristu ofunda chabe koma tikakhale akhristu amoto amene chimene chayaka mu mtima mwathu sitichi- sichitipatsa mtendere kuti tingokhala nacho tokha koma kuti tikagawirekonso ena tithandizireni yehova kuti tikakhale akhristu olimbika tikutumikira mopandanso mantha ena aliwonse dalitsani wina aliyense pompano thandizirani wina aliyense pompano tikhululukireni yehova pamene talephera kufalitsa dzina lanu kulalikira za inu mutipatseni mtima yehova kuti pamene tichoka pano ndi kupita tikakhale ndi chidwi cha kufalitsa mawu anu mulemekezeke mutamandike chifukwa cha dzina la mbuye wathu yesu khristu tapemphera amen